Sa festa de sa tundidura. Custa est sa festa de sa tundidura, de onnia omini serbidori e pastori, po amostai sa propria bravura, un'occasioni in bidda po si fai onori. Su chicchinu giai a conca in terra, cuminzendi a tundi brebeis, s'incarreru parit una lotta in gherra po custu animali, acapiau a peis, totu is atrus tundidoris, onniunu bistiu de velludu e a gamballis, prontus a fai bella figura in comunu cun strangius, amigus e familiaris. Ororu sa genti alluta est castiendi, cumenti s'imperant is ferrus acutzus, funt arribendi e a calincunu andendi, chini allichidiu, atrus ancora brutus. Est prontu su murzu! Cun sa cosa de tastai, casu friscu, binu nieddu e pani callenti postu in is mesas e totus impari a papai, abetendi su prangiu alligramenti. De bidda ci funti puru is artizanus, chi portant onni arratza de beni de Deus, ominis chi traballant meda cun is manus, perda, ferru e linna, po custu ringrazieus. Ma già s'intendit fragu de petza arrustia. Cota in terra cun sa braxi de su fogu po cumbidai a prandi custa cosa saborida a pastoris, messajus e genti de custu logu. Su chicchinu, sballau ma de bonu umori, segat sa petza de brebei cun sa resoja, a totus donant pani e casu de pastori po su prexu de sa genti alligra e giojosa e po acabai is crocoria pintadas, passant su binu de manu in manu, tastendi e bufendi fintzas a fai cantadas. Cun s'augùriu de si torrai a biri sanus. Ita bellu a intendi ua poesia subra 'e sa festa de sa tundidura. Nosu sardus ddu scideus, seus meda affetzionaus a is brebeis, poita ndi teneus meda e poita si donant medas cosas boas, de su lati, su casu chi si fait bantau meda in su mundu, Sa lana, e contami poita si fadiat e si fait ancora oi sa festa de sa tundidura? Sa tundidura est sempri stètia e est ancora ocasione po fai festa, poita ca candu unu andat a tundi su tallu de is brebeis, chi custu sa tundidura andat fata a fini de su mesi de aprili e massimu a metadi de su mesi de maju, quindi, In cuindixi, massimu binti dis. E is pastoris s'agiudant de pari pari, cumenti e nai, a agiudu torrau. E una 'orta finiu de tundi unu tallu, si benit insacada sa lana, chi poi onnia pastori at a bendi, e poi po si pausai, totus is pastoris chi ant agiudau s'amigu a tundi su tallu cosa sua, incarrerant a papai, Mancai un arrogu de petza arrustia o pani arridau po festegiai, binu nieddu e dd'acabbant mancai cun callincuna cantada o mutetus sardus chi ponint sempri allegria, no feti fra is pastoris. E duncas cuntenta sa genti chi nd'aprofitat po fai festa e cuntentas is brebeis puru però.
Certu, is brebeis puru funt cuntentas poita una 'orta chi is brobeis funt tundias, funt prus prexadas e lèbias de sa lana chi ndi dd'ant bogau. E immoi chentza de sa lana si gosant sa basca de s'acabbu de beranu e de s'incarreru de s'istadi e s'atòngiu puru. Ma is pastoris puru funt prus cuntentus e prexaus poita ca bendendi sa lana de is brobeis tùndias si faint unu pagu de dinai chi ddus agiudat a tirai innantis sa famìllia e s'azienda cosa insoru, insoma. Però bogamindi una curiosidadi po prexeri, ma

Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, legisì cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia.
Eh, u diciu chi podit cratzai beni asuba 'e sa tundidura, ma no sceti, poid'essi, is palleris si bantant s'unu cun s'atru. Ma is festas de sa tundidura tenint ocasioni puru de si bantai, però. E infati in medas ocasionis, ma po sa festa 'e sa tundidura fortzis ddu faint de prus. Custu est unu diciu u pogheddu curiosu. Fintzas candu si tundint brobeis, is ominis palleris si sfutint de pari pari, bantendusidda ca funt prus bravus o prus lestrus, ca faint sa faina prus in pressi de u' antru e quindi diventat giai giai una gara a chi ndi tundit de prus de brobeis. Ma custa palleria est s'in prus de is bortas est fata po arrisu, si sfutit de pari pari, no certu po fai a lestru prus de u antru. E diaici is pastoris agatant sempri cancu ocasioni po si spassiai. E narami u antru diciu, asuba 'e is brebeis e sa tundidura. U antru diciu chi nosu naraus in medas partis de sa Sardinnia est custu, sa brobei tenit s'oru asuta de sa coa. Ma Su chi bessit de asuta 'e sa coa mi parit ca no tenit colori de oru e mancu profumu de dinai. Cument'est custa cosa? Eh, certu, fait arrì ma est propiu aici. Sa brobei at sempri donau a bivi medas familias, siat po su lati, siat po bendi o fai su casu, siat candu bendint sa lana e candu faint is angioneddus. Ma si narat ca portat oru. asuta de sa coa, poita candu su tallu de brobeis andat a pasci, e scusai ma e cagant is terreus, custu a pustis diventat ladamini bonu, anche poita ca prima no nci nd'iat de concimis, eccu poita ca s'oru de sa brobei, in custu casu caghendi in su satu, fadiat ladamini chi srebiat po is coltivazionis chi fadiant dopu is messajus. Ah, cumprendiu, custus pastoris nci arrennescint a fai tesoru fintzas de su chi essit de asuta 'e sa coa. Troppu bellu custu diciu, nara·mindi un'antru. Un'antru, pentzende a is brebeis e pentzende a sa lana podit èssi chi ddi dexat custu, Onniunu si craminat sa lana sua. Eh sì, onniunu si craminat sa lana sua e no feti po is brebeis. E tenis arrexoni, custu diciu chi puru nòmenat sa lana, chi onniunu depit craminai in domu sua, olit puru fai cumprendi ca onniunu. Pensat e fait ònnia cosa chi ddi potzat torrai beni in saludi, in traballu o in arrichesa o in dinai, a prescindi de is brebeis o de lana e, comente a nai, ognunu pensat a issu etotu, poita ca s'òmini po natura est egoista e quindi ognunu si cràminat sa lana sua, su diciu olit nai pròpriu custu. Però bisi, is sardus funt bravus a si craminai ognunu sa lana sua, ma a s'agiudai de pari paris puru. E duncas nosu seus orgogliosus de craminai custa lana e de s'agiudai de pari paris. E seus orgogliosus puru de is pastoris sardus chi funt s'orgòlliu de totu sa Sardìnnia, de sempri ca est sempri stètia s'economia chi at tirau a innantis totu famìlia de sa Sardìnnia.
A si torrai intendi cun saludu a totus.
Deu bolla, a sa pròssima!